ǹdeèwo ezigbo nwanne m aha m bụ̀ maazị chukwu christian onyemaechi abụ̀ m onye nkụzi ìgbò asụ̀sụ ìgbò bụ̀ ihe na-amasị m ǹkè ọma asụ̀sụ ìgbò nà-ènye m obì anwụ̀rị ọ nya mèrè m jì wepụ̀ta onwe m sị kà m na-àkụziri ụmụ̀ nne m ndị ìgbò ndị anọrọ̀ nà àna ìgbò ndị nọkwa nà òbòdò naịjirịa mànà èbirọ̀ nà àna ìgbò ndị a mụ̀ nà àna ìgbò mànà ha ènwe òhèrè wee mụ̀ta ìgbò ọ̀fụma Ndị Igbo nọkwanụ mba ofesi ebe tere aka, ebe ha enweghị ike inweta ohere ga-enyere ha aka iji wee na-amụta Igbo ma na-asụkwa Igbo nke ọma. Ọ ka m netere anya fụ na e nwere ọtụtụ ndị Igbo nwere mmasị ịmụta Igbo na-asụkwa Igbo yere eye ka m mana ha enweghị ohere ha ga-eji wee mụta Igbo ma na-asụkwa Igbo m wee wepụta onwe m sị ka m nye aka na-akụziri ụmụ Igbo ụmụnne m nọ ebe dị iche iche asụsụ Igbo asụsụ Igbo tọgburu onwe ya Asụsụ Igbo na-atọ ụtọ karịa mmanụ anwụ. Asụsụ Igbo bụ asụsụ miri emi, asụsụ kara aka, asụsụ ochie dike. Ọ bụrụ na ị ma asụ Igbo ọfụma, Igbo na-aga gị aga n'ọnụ. Ị bịakwazie na-atụkwa inu n'Igbo. Ị maa na asụsụ Igbo bụ mmịmị. Asụsụ Igbo dị ụtọ, ọkachasị ọ bụrụ na ị bụrụ ọkpọkọpị n'ịsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị na-asụ Igbo yere eye Igbo wee na-aga gị aga n'ọnụ ị mepe ọnụ na-ekwu okwu ị na-atụ inu ụka bụ inu na-atụkwa inu dị iche iche were Igbo na-ekwu okwu na-ama atụ na-atụ inu ọ bụrụ na ị ga-eme nke a ọ bụrụ na ị ga-emenwu nke a marụ na enwerọzi ihe ga-eji e, akwụsị gị ịnọ n'ọgbọ ịpụta n'ọgbọ wee kwuo okwu wee gwa ụmụnne gị okwu n'Igbo Igbo mara mma nke ukwuu maka na

ebe ọbụla ndị Igbo na-aga ha bu asụsụ ha aga ya ọ bụrụ na ị bụ nwanne m onye Igbo ị nọrọ n'ana Igbo ị nọ n'obodo ọzọ maọbụ na Naịjirịa maọbụ n'ebe ọzọ n'Afrịka maọbụ na mba ofesi mana ị chọrọ onye ga na-akụziri gị Igbo onye ga-ewetu obi ana na-agbariri gị Igbo na-asụrụ gị Igbo na-akụziri gị Igbo yere eye onye ga-akụziri gị Igbo onye ga-enye gị aka n'ịsụ Igbo n'ịnụ Igbo ọfụma n'ide Igbo na ịgụ Igbo ọ bụrụ na ị chọrọ onye ga-akụziri gị Igbo ọ baa gị n'isi ọfụma i nwee ike sụọ Igbo yere eye nụ Igbo ọfụma marụ ka esi atụ inu marụ ka esi agwa ọha mmadụ okwu marụ ka esi akpakọrịta ụbụbọ n'Igbo ọ bụrụ na ị chọrọ onye ga-emere gị nke a kpọtụrụ m anọ m ya o aha m bụ maazị Chukwu Christian Onyemaechi enwere ebe dị iche iche ị ga-enweta m ị ga-enweta m m na LinkedIn ị ga-enwetakwa m na WhatsApp ị ga-enwetakwa m na Twitter ebe ọbụla ị chọọ sọsọ ihe ị ga-eme bụ gaa na Google pinye Chukwu Christian Onyemaechi ị ga-enweta m o ana m eche gị kpọtụrụ m ka m kuzielu gị Igbo ka ị mụta Igbo malụ ka esi atụ inu malụ ka esi ekwu okwu wee sụọ Igbo yere eye so Igbo na-atọ ụtọ ka Igbo gị na-ada gbowaim na ntị o ana m eche gị ngwa ka ọ dị mgbe mụ na gị fụrụ